okay ku Malawi kunoko kwabuka mipungwepungwe yosiyanasiyana imenenso makamaka ikupanga content malo osiyanasiyana kungotchulapo zochepa chabe taonapo makamaka anthu akuchita zionesero ku ADMARC kaamba kuti awauza kuti awagula chimanga chawo motchipa kutengera ndi mmene ankaganizira kuti azagulitsabe mokwera mtengo apart from zimenezo taonanso mavenda ku blantyre kumeneko mu Limbe akachita zionesero kumeneko makamaka ku mra akuti misonkho yachuluka bola komanso ya chakwera so kutengera ulamuliro umene uwu wa dpp anthu adali ndi ma expectations osiyanasiyana kutengeranso kayendesedwe ka zinthu mipungwepungwe yonseyi mavuto onsewa akuchitikawa iweyo mzanga ngatinso mmodzi amene upanga note pa ground komanso pa social media ukuona kuti mavutowa agona patipati Ah, choyambirira ineyo ndiyankha funso limeneli kapena Mm. ndifotokoza momveka bwino komano ndifuna ndifotokoze osati mu- ndi diso la ndale mm. koma ndi diso la mmene zinthu zimakhalira ngati mzika ngati mzika komanso mmene zinthu zimayendera fa Ah. zinthu zinthu zili ndi kayendedwe kake uh. nde pala anthu ena amazifotokoza ndi diso la ndale pala anthu ena Ah. amazifotokoza kuti zinthuzo zimangoyenera kuti ziyende motero uh. choyambirira mwina ndiyambe kufotokoza nkhani ya chimanga mm. inuyo mukhoza kukhala mboni kuti zaka zingapo zapitazo amalawi takhala tikuvutika mwezi uno wa January timakhala tikugula chimanga chija modula chimanga chija chimapezeka ndi anthu ochepa kwambiri amalawi ambiri amakhala kuti chimanga chija alibe Mm. kafukufuku atachitika zinapezeka kuti anthu ena amachisunga chimanga chija kudikira kuti njala ikwere Ah, azachigulise Ama- mokwera azachigulise mtengo. mokwera mtengo Mm. of which idali ngati kuti kwa ine ndikufira big of course munthu wa business

Amalawi ambiri ali ndi njala Mm. akusowa chakudya mtengo mitengo ya zakudya ingokwera pafupi pafupi tipange bwanji chifukwa chake anapita ku zambia kukagula chimanga kuti apange supply muno amalawi ak- at least akhalebe ndi chakudya chokwanira Mm. chimanga chabwera cha ku zambia chija Mm. pamene tayambano kuonana kuti alimi amba kutulukano ndi zimanga zambirimbiri matraki matraki matraki chimanga chinali kuti chimenechi timafunsa chimanga chomwechi kuti tikuguleni abcd basi kupezeka kuti chimanga china chabwera kale boma lawononga kale ndalama kugula kunja pamene chimanga alimi akutulutsanso kuti ifenso panopo tili ndi chani tili ndi Chimanga. chimanga and then kuzatero kuzatero boma lilibe ndalama alimi kuyamba kupanga mademo so pankhani imene kungofotokoza mwachidule ndi nkhani yonena kuti ah, pamangofunika pakhale kumvetsetsana pakati pa boma komanso alimi amene akudandaula komanso ngati uli munthu wa business uzikhala ndi timing Mm. kwambiri z- mbewu yaz- mbewu ngati chimanga zimapangidwa affected ndi ndale Mm. ndipo boma likamasintha uzikhala munthu wa timing anthu amene ama- amayiwerenga anagulisatu before september kuti Zinatheka. amaziwa kuti ngati boma lingasinthe ndikuti boma lina libwera ndi ma strategy ena Ah. ndikuti ka- kazungulidwe ka chuma kasintha mbewu zimene maybe timapanga nazo profit sizikhoza kupanga profit chifukwa chimanga ndiye taona akatenga chimanga china ku zambia abwera nacho kuno Mm. kuti chapanga supply chimanga chachuluka mdziko muno kuphatikiza chimene amasunga anthu chija basi changoti mbwee Mm. panopo sikulinso madandaulo nkhani ya chakudya Ayi, yayi. kulibe, anthu akudya kulibe. nkukhuta mwaona so anthu a timing amene amadziwa zochita mu business amafunika kuziwerenga nthawi bwino nthawi yandale nthawi chaka chimene anthu akuvota amafunika kukhala ndi timing popanga business uziona kuti business imene ndikupangayi ikhoza kupangidwa affected ndi ma policy aboma kapena ayi so ngati ili business yoti ikhoza kupangidwa affected ndi ma- ma policy aboma ofunika ukhale munthu abwino uzingopanga ndi anthu game ija kuti kodi zinthu zake ziyenda bwanji boma lina likasintha uziona kuti boma lina likuyenda bwanji ndikubwera ndi ma idea ati idea ati ndi ati malingana ndi zinthu zina ndi zina iwenso ulowenso game ija uone kuti uzipanga bwanji so i think apa pali ambiri analuza timing Mm. chifukwa chimanga ndi chimene chimamanga malawi Mm. malawi kuno kuti anthu ife tisurvive takudya timadalira. chimanga Mm. okay ya tafunsa mwina ndi- ndikufuna ndi- ndikudule kaye chifukwa apapa wandi- wandizukutira bwino kwambiri pa nkhani ya chimanga so tikabwerera chabwino pa misonkho apapa taonanso kutitu mavendanso nawo adanyamulanso zolembalemba ah, masamba amene kupita ku mra tikabwerera pa misonkho ukuona kuti vuto kapena chinsinsi cha ulamuliro umenewu chagona pati kuti mpaka afikenso pokweza misonkho mavenda nkudandaula okay choyambira imene tikuona kudziwa nchona kuti boma silimaprinta ndalama Mm. boma kuboma kuja kutereko kuli anthu ngati ifeyo Yeah. inu ndine tikhoza kukhala kuboma kuja inu ndine ndi Mm. boma so boma silimaprinta ndalama kutereko kuboma ndi amalawi onse kaya ndi 23 miliyoni kaya ndi 18 miliyoni amalawi tonsefe ndi boma Mm. ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito kuboma kuja zimachokera kwa ifeyo mzika za dziko limenelo Mm. so akamadula misonkho uja ndi umene am- amakausonkhanitsa pamodzi ndikumagulira mankhwala mzipatala Mm. ndikumapangira misewu Mm. ndikumalipirira school fees akuti kuli mas- ma- ma fees- ma school fees aulere a secondary Ah. panopa ndikumapanga zinthu zosiyana zosiyana zosiyana so ngati mra kwathu kuno kumalawi kulibenso zinthu zina zobweretsa ndalama migodi yathu ndiyodabwitsa Ah. timadalira fodya nthawi zina komanso ndi misonkho imene mra imatolera Akutolera. kuti izitiyendetsa ndi moyo wa tsiku ndi tsiku zili ngati kuti iwe uli pabanja ndiye uli ndi kanjinga kamoto Eh, kamene kaja kakabweretsa ndalama nkamene kamapangitsa kuti ulipire lendi utandandanda. Usove china chilichonse. Usove china chilichonse. Ah. so ngati njinga ikubweretsa ndalama yochepa definitely ndiye pamudzipo pakhala mavuto ochuluka zimene zimapanga result kunena kuti ukangongole ndalama zina kwinakwake Ah. so ngongole ijanso ikachuluka kuja imakhalanso risk chifukwa ngongole akamadzafuna kukulanda akhoza kulandanso kachani kanjinga kaja So you, ha- you, you have to find a way yoti uzikhala ndi income yochuluka yolowa mu nyumba mwako. So ngati dziko limafunika lipeze njira yonena kuti pa- tipeze ndalama zachanguchangu zimene zizilowa mdziko Ah. kuti tikwanise kubweza ngongole zimene zilipo zimene kuti zochuluka kale komanso tikwanise kumapanga zitukuko komanso moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ukuyenera kuchitani uzipitirira so chifukwa kuti ndi ngongole zochuluka mmabanki akunja komanso adziko lino sitingapitenso kukangongola akutiuza kuti ayi bwezani kaye ngongoleyi kuti ndikungongozeni nde tibweza ndi chani ngongoleyi tikufunika tiwonjezere kapezedwe kathu ka ndalama kuti ndalama ina izikabweza ngongole ndalama ina tizigwiritsa ntchito mdziko muno Mm. ndi njira ya changu changu imene ingachitike I- kwa ineyo malinga ndi imene ikonomi yakhalira njira ya changu changu imene ingachitike poti kuli- kuli- kulibe kulikonse pamene tingakangongole kulibe kulikonse kumene tinganene tipatseni ndalama tikuyenera kuti ka- kagapo ti- tisonkherane mumazapeka kuti guys olo pakhomo pa- pa pa banja pachitika maliro

kuti tidye Ah. Chifukwa sitingalembe- ngati ife sitikuchitapo kanthu ngati misonkho sikubwera yokwanira ngati ife sitiku- sitikupereka tikufuna tizipereka msonkho ochepa kuti ife tizikhala ndi ndalama yambiri ndiye muganiza kuti msonkho wa ndani umene uzabwera uzatukula dziko lino chitukuko chibwera bwanji ngati mufuna msonkho msonkho uzidulidwa ku america anthu nzika za ku america ndiye azatithandizire ku Nah. norway maamericans nawonso amalira ndi msonkho wawo otukulira dziko lawo kutoko maiko amene anatukuka kwambiri china Nah. nalinso nali dziko lodabwisa ngati malawi Mm. koma anakhazikitsa ma policy opweteka ngati mene tikumvera kuwawa pano kuti msonkho angodula paliponse Mm. koma nthawi ikamapita ikonomi ikazagena ndi amene mwina ana athu kapena zidzukulu kusogolo ku mbadwo ina Mtendere. azapeza mtendere so palibe choku- chokoma chimene chimabwera popanda kumva kuwawa even yesu khristu kuti atipulumutse pa dziko lapansi Ah. anapachikidwa pa mtanda imfa yopweteka kwambiri imene aliyense amapanga nayo njenga imene aliyense akamaimva amakhu- amamva kukhudzidwa kuti komadi Mm. kupachikidwa pa mtanda mwana wa mulunguyo china chake apa nde ifeyo ndi ndani kuti tikanike kupereka kamsonkho kuti tikonze mavuto athu amene ali mdziko muno so ine ndikuona ngati kuti iyi ndi njira imodzi Fa- ngati msonkho sukwera kuti amalawife tizisangalala ndi zoti boma lingamachite kuti tizipitiriza kuyendesa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndikumabwerekabe ngongole zochuluka ngongole zija zikafika extent yochuluka kwambiri dziko lino tikhoza kuligulisa poti anthu angongole azafika kuti muli ngongole zathu zambiri basi ife ine ndikutenga ichi chinthu ichi ena Ah. abwera ife tikutenga tikugwira ichi tikugwira Ah. ichi tipezeka kuti dziko lonse lino lili m'manja mwa adani chifukwa kuti anthu ife timafuna tizisangalala ndi ndalama imene tikupeza sitimafuna tizisonkha kuti titukule dziko lathu lino timafuna kuti azitingongolera ndalama uko ife tizingosangalala tizapezeka kuti kusangalala koma tili m'manja mwa adani so ndikuonabe kuti bomali sikuti lachita kuiphonyeratu ndi njira imodzibe yongofuna kuti chuma cha dziko chiyende bwino and in fact misonkho iyi, or even ku america anthu amalira ku spain mapuleya amene amamenya mipira ku spain Sikuno kokha. amalira Sizachilendo. msonkho amasinja ine munga- mukazafufuza maiko akunja amasinja paliponse alibe nazo ntchito. mwinaso kwambiri kuposa mwinaso kwathu kwambiri kunoku zambiri zaulere chipatala chaulere masukulu mbuyomu anali aulere feteleza akugawa otchipa mtengo kunja kulibe subsidy kunja amang'amba chilichonse mosaganiza kawiri katatu chifukwa amadziwa kuti the only source of income Mm. ya changu changu ndi misonkho imene anthu amapereka amdzikomo kenako ah, mwina maiko ngati ali ndi migodi kamapanga ma- ali ndi mafuta chachana kamagulisa ndalama zimaphatikizana pamenepo chapo so sizachilendo kwambiri kwa anthu amene anapanga economics Mm. akudziwa chimene tikufotokoza apa kuti the only way the only way imene tingaduse mavuto azachuma amene tili nawo mdziko muno ndikukhala ndi ndalama yachangu changu osati kuti tikangongole ngongole tichulukitse pachingongole chilipo chichi Mhm. ndiye tikukhala kuti tikupanga mistake so mwachidule ndikhoza kungofotokoza motero ndikuziwa kuti anthu ena ake mwina akhoza kunding'alula Ah. ine si odziwa zonse koma iyi ndi ma- awa ndi maganizo anga malingana ndi knowledge imene ine ndili nayo ndikuiziwa okay kungokumbusana program athu imakhala yayifupi macheza athu amakhala ang'ono koma ndikudziwa kuti pali funso limodzi limene amalawi simufuna Tichoke panopa ndisanamufunse nzangayu angotiyankhira kenako tichite chotsanzika. Funso lake ndi lakuti kutengera makamaka manifesto amene dpp idapereka nthawi imene ja ya zisankho padakambidwa zinthu zambirimbiri komanso tikabweranso panopa pa ground kutengera zomwe zikuchitikazi timipungwepungwe todabwisa misonkho ah, kukwera kwa mafuta zambirimbiri ukuona kuti ulamuliro wa dpp uwu ukukwanirisa mu zodabwisa zimene zikuchitikazi kapena chenicheni chimene ungayankhule ndi chani chokhudza ndi utsogoleri kwa ena ake amene akubwera ndi perspective yokuti a dpp akanika ulamuliro tikuona zimene zomalembedwa ma activist odabwisa akuyankhulapo zimene dpp akanika bola bwanso mcp iwe ukuona kuti kutengera pa manifesto ndi zimene zikuchitika pa ground pa chomwe ah, chikuyenera chikonzedwe kapena chomwe chikuchitikachi ndi chani okay manifesto ya dpp tinkayimva ndipo ndingotchulapo zinthu ziwiri zitatu zimene zinkakambidwa manifesto amenewa choyambirira Mm. ankanena kunena kuti adzaonetsetsa kuti food security ili bwinobwino and tonse ndi mboni uno ndi january amene anthu tima- timavutika ndi nkhani ya zakudya koma panopo palibe malo amene mulibe chimanga chili paliponse Chi- ndipo chatsika mtengo anthu akudya katatu anthu akudya katatu anthu akudya ni kukhuta januwaletu amene kuba- kumavuta chakudya Ah. so tikhoza kufotokozana kuti um, food security for now kwa miyezi itatu imene akhalayi Aha. ilipo analonjeza za free secondary school education Mm. and zikuchitika amene muli ndi achibale amene akuphunzira sukulu za boma atha kutsindika pano kutsindika kuti akupita ku sukulu osalipira ma school fees komanso chinthu china chona kuti kacurrency ka- ka- kacurrency kathu kakukhala ngati kayamba kupanga stable kayamba Mm. kupanga stabilize eh timavutika ndi ma forex yachani of course kuti Sili- yakhazikira sili stable komabe stable. ikuzitolera ikuzitolera zimenezo zinthu zina zimene ana alonjeza mwina chimene changowadabwitsa anthu kuti misonkho Aha. komano kwa anthu amene amadziwa bwinobwino nkhani ya zachuma amadziwa kuti boma limene lingabwerelo Ah. lidzafikira pa bomba ndipo akuyenera adzakweze mafuta mwa njira ina iliyonse Ah. otherwise ndi kuti ndi mistake akuyenera kuti misonkho idzawonjezekereke kuti tikhale ndi income yambiri and zimenezozo kwa anthu amene achina Kabambe anakambapo kale before zisankho kuti Ah. amene azawina koko azakhalira chibomba chonena kuti afunika azapange madecision oti aMalawi ambiri sazakondwera nawo Ah. koma kuti akonze zinthu zimene zalakwika apa so so far tikhoza kuona kuti for three months zinthu ziwiri zitatu zaoneka ndithu kuti mkulukuta- malonjezano mkulukuta moyo akwaniritsa Eh, ziwiri zitatu of course sikuti ukamapanga zinthu umayembekeza kuti aliyense akhoza kukondwera Iwe zindikirani kuti momwe mumuli ya opposition Ah. momwe muli a olamulawo so wa opposition ama ntchito yake ndikutsutsa olo yabwino amatha kutsutsa olo choyipa amatha kususa Yeah, ndi so- ndikudule kaye usanapitirize ndiye tikatengerano pa kukwera kwa zinthu ukuona kuti zili bwinobwino ndi ulamuliro wa dpp ndi zabwinobwino zimenezo in economy Ah, zinthu zimenezi kukwera ngati dzaka za munthu zikuchuluka in- Ah. ineyo ngati last year ndinali 20 chaka chino 21 ah. do you think ndi zinthu zitsika no i- i- Zikuyenera. in a normal situation zinthu zimayenera kuti zizipita mmwamba munthu umabadwa kumakula kumapita katundu amayamba mmene tinkagula switi tili standard one Five kwacha. simene tikugulira pano ndi 70 100 mwina tifunse kuti kuti kakweredwe zinthu zakwera mu mu- mulingo utani mwina pamene mpomwe tingamapange debate komano Ah. kukwera kwa zinthu ini ini in economy Zabwino zinthu bwino. zimayenera kuti zizikwera ndithu komano mwina kakweredweko kamene kazikhala kuti komverera mwina tikhoza kumanga choncho imenetu idali yachangu imene ine ndi mzanga pamodzi pano tidakonza kuti tingocheza kuti sindikudziwa mzanga ngati uli ndi mawu ako omaliza pa zimene tidacheza ti- zimene timacheza apapazi ine mawu anga omaliza ndi onena kuti angopanga subscribe youtube youtube channel cha nkhani zanu Mm. kumene kumene timabwera ndi nkhani zachimalawi Komanso tili ndi YouTube channel china cha Nyasan TV kumeneko ndithu nkumene timabwera ndi nkhani zakunja. Timafotokoza ndithu zochitika Ma update za- a nkhondo. a nkhondo Politics yakunja. yakunja kumene kuti tikufuna ndithu amalawi tizikupatsirani ndithu magulu onse a nkhani so tapangani subscribe zimene ndafotokoza apazi ndi maganizo anga inunso mukhoza kukhala ndi maganizo anu osatukwanizana ma comment Yeah. ingoikani maganizo anu mu comment section imu macheza azipitirira so yeah, zimene ndikhoza kuwafotokozera amalawi ndi zimenezo ngati muli alendo tangopangani subscribe ngati muli nkhalakale ingopangani like ndikuyikanso comment tikumanenso makamaka mu program ina ine ndi mzangayo tingoti pitirizani kutipanga support